A pustis de sa briga in Aula intre maggiorantzia e oppositzione, su Cussìgiu Comunale de Nùgoro s'at a riunire torra tra una dechina 'e dies pro analizare e aprovare su bilànciu de previsione duas miza e dechioto-duas miza e binti e sos documentos allegados, cumintzande dae su pianu triennale de sas òperas pùblicas. Eris su Cussìgiu s'est riuniu pro presentare su documentu finantziàriu ma, s'assessore a su bilànciu Sanna l'at pòtiu fàchere petzi a pustis de una cuntierra intre maggioràntzia e opositzione pro sa chistione de su parre de sos revisores de sos contos. Sa minoràntzia difatis in printzìpiu de sa sètia at presentadu una pregiuditziale a pustis respinta. Opositzione chi cando s'assessore Sanna est intervènniu si ch'est issia dae s'Àula. Chi sa chistione de su bilànciu de previsione, cunsiderande fintzas sas peleas econòmicas de su Comune, fit dìlica, ja s'ischiat, ma su livellu de sa cuntierra polìtica in custas chidas est crèschiu, fintzas pro sos ritardos de sa presentatzione in Cussìgiu, pròpiu s'ùrtima die istabilia dae sa Regione pro sos adempimentos obligatòrios, pena su commissariamentu. Sa magioràntzia chi apògiat sa Giunta Soddu eris ja at apoderadu mancari In custos meses apat connotu sas dimissiones de assessores, verìficas e rimpastos. S'opositzione però est detzisa a non tzèdere. Su batòrdighi de làmpadas in Casteddu in sa sede de Adis, s'Agentzia Regionale de su Distretu Idrogràficu de sa Sardigna, Ana fattu una mesa tecnica pro valutare su benidore de s'impiantu de depuratzione de su Tuvu in Nùgoro e s'isfruttamentu de s'abba depurada pro abbare. Pro faveddare de sa chistione e acatare sa solutzione possìbile, dae Nùgoro fini presentes sos assessores comunales a s'Agricoltura Chiara Flore e a s'Ambiente Giuliano Sanna, paris a sos dirigentes de su Cussòrtziu de Bonìfica de sa Sardigna de Mesu de Adis, Enas e Egas. In s'interi de s'addòbiu iscrivet su Comune de Nùgoro in una nota, s'Adis at picadu s'impinnu de coordinare sas operatziones pro verificare e revisionare, si b'at importu, su pianu de gestione ìdrica e pro s'aprovatzione tècnica de s'interventu in su tretu de Badde Manna e sa Mèndula. Custu interventu, pro su cale b'est zai unu progetu preliminare in su Cussòrtziu de bonìfica de sa Sardigna de Mesu, diat a permìtere de abbare belle trechentos ètaros de terrinu ue bi traballan prus de duchentos aziendas. Unu progetu chi pro s'amministratzione comunale at a evitare chi prus de bàtor milliones de metros cubos de abba chi balen e servin pro abbare si ch'anden a mare. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Tàtari sichint a traballare pro recuperare balanzos non decrarados a su fiscu. Sa Tenèntzia de Tèmpiu cc'at acabbadu una verìfica fiscale, impreende sas bancas datos issoro e faghende controllos in su territòriu, a unu lìberu professionista cadduresu chi traballat in campu publicitàriu, dae ube est resurtadu chi at acubadu balanzos pro chentuvinti miza euro e no at versadu iva pro bintisei miza euro. S'atividade ispettiva, sutalìniat in una nota su Cumandu Provinciale de Tàteri, est istada difìtzile, ca sas iscrituras contàbiles non fin a postu, duncas sos militares ant dèpiu chircare 'e assentare su chi at abalanzadu s'imprendidore pro mèdiu de sos documentos fiscales emìtios ma chi no at iscritu a manera curreta in contabilidade. Sa verìfica at pertocadu sas annualidades de imposta dae su duamiza e dòichi a su duamiza e dechesete. Sos dipendentes de Aras Sardigna chi sun in mobilitatzione de meses oje an fatu un'àtera protesta. Custu manzanu unu grupu de dipendentes de s'Assòtziu Sardu Allevadores an protestadu suta su Cussizu regionale sos problemas sun semper sos matessi, istipèndios de pacare e rimbursos chilomètricos non versados a sos operadores chi andana in sas aziendas. Sos dipendentes Aras, agrònomos, veterinàrios e tècnicos de laboratòriu pedin a su Cussizu regionale de los istabilizare e su segretàriu generale de Confederdia Osvaldo Ibba cunfirmat sa richiesta e pedit a sa Giunta una delìbera pro bandire su cuncursu chi diat assùmere in Laore belle duchentos novanta traballadores. De su matessi parre sa segretària generale de sa Uila Uil Sardigna, Gaia Garau. A dispetu de sa detèrmina chin sa cale Laore s'est impinnada a pacare duos milliones e trechenta miza euru in favore de Aras, sos traballadores sichint a biere trantziu su pagamentu de sos istipèndios. Sos sindacados cunsiderant de profetu chi sa Regione siat traballende pro isòrvere sa chistione una borta pro semper, ma pedint chi s'ìnteri sos traballadores apan garantiu a su mancu s'istipendiu. Sas esportatziones sardas si sunu arressadas, in sos primos tres meses de su duamiza e decheoto sunu minimadas de su bìndichi pro chentu, mentres in su matessi periodu de su duamiza e dechesete aian fatu su sessanta chimbe pro chentu in prus. In su setore petrolìferu sa minimada est de su sete pro chentu, s'agroalimentare puru sichit a pèrdere, mentres creschet s'esportatzione de produtos chìmicos. S'indùstria chi traballat su metallu rispetu a s'annu passadu chi at fatu su chentu sessantanove pro chentu in prus est falada invetzes a su bintitres pro chentu. Custos sos datos elaborados dae sa CNA Impresas Sardigna, nùmeros chi apessamentana ca, in Sardigna in su duamiza e dechesete, amus connotu un'annu profetosu chind'un'aumentu de su binti virgola unu pro chentu pro unu valore de no- nobichentos barantabator milliones de euro. Custa arressada in sos primos tres meses de su duamiza e decheotu, sutalìniat su documentu de sa CNA, dipendet prima etotu dae sa derruta de sas esportatziones fora de s'Unione Europea firmadas dae s'euro prus forte, Torrende a sas esportatziones sa CNA cunfirmat chi est chin s'Ispagna chi sas impresas sardas cummèrciant de prus, chin belle chimbantoto miliones de euro, sichia dae Regnu Uniu e Aràbia Saudita.